igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-anabata unu na maazị okeke tv ebe a na-enweta ụfọdụ ihe onyonyo gbasara omenani igbo aha m bụ maazị okeke ama m na ebe ọbụla ị nọ na ị na-enwe aṅụrị na ị na-ekpori ndụ ya bụ anyị na-asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma hmm, i gbo n'aka nni ihe egbuna mgbe i gbo n'aka ekpe ihe egbuna ma nke i ji eko aghara akwanarị gị hmm, ị chụwa ihe achụkwudo ụmụ igbo niine asị m ya bala unu ee eh, n'ụbọsị nke taata anyị buru ebi ọzọ ọkwa maka akpaka o nwee ndị na-akpọ ya akpaka o nwee ndị na-akpọ ya ụkpaka n'oge emume asụsụ na omenala Igbo maka na anyị na-egosi ihe onyonyo ịkwalite ụfọdụ ihe na-anyụzi ka ọkụ ya na ụfọdụ ihe ụfọdụ na-amarọ na ọ dị n'ala Igbo na-atụfughị oge ọkwanụ akpaka ka anyị butere unu n'ụbọsị taata maka na ụfọdụ eneghị anya amarọdị ma ukwu akpaka amarọ ka e si ewepụta ya bụ akpaka anyị ji eri ụfọdụ ihe dị iche iche erimeri dị iche iche n'ala Igbo enwere ndị ji akpaka agwọ ji enwere ndị ji eri ji ahụ n'ọkụ enwere ndị ji ya ata abacha enwere ndị ji eh, ata ojoko ya bụ ojoko enwere ndị ji ya erikwa ihe ndị ọzọ n'ani Igbo maka na nya wụ akpaka bụ ezigbo nni na-enye mmadụ ihe dị mma n'ani Igbo ee eh, na-atụfughị oge unu nee anya unu ga-afụ ka anyị si wee wepụtara unu ya bụ akpaka maka na nke a bụ nya wụ akpaka anyị na-ekwu okwu ya mkpụrụ akpaka unu ga-afụ ka ọ dị nya bụ na ọ ma mma rinne mana tupu nya wụ akpaka apụta otu a ị bịa n'ukwu akpaka akpaka o nwere ụfọdụ na a na-enwetakwa ya n'udu mmiri a na-enwetakwa n'ọkọchị ọ na-abụ akpaka mịgide mịgide n'ukwu ya ọ dị mma ya bụ ọ kaa aka kajaa akaja ọ gbaa mgbe a ka a ga-ama na nya wụ akpaka akajago akaja na ọ dịgo mma ịghọtute ụfọdụ na-adakwa ife ị bịa n'ebe ukwu osisi a dị ị ga-afụ ụfọdụ dasịsị n'ana ị bịakwanụ ebe ndị ọzọ o nwee ndị na-eje aghọtuche ya n'enu ebe ọ dị ya bụ a ghọtuche ya wụ mkpụrụ akpaka a na-adị na-agba ya n'anwụ agba ya n'anwụ ihe dịka ụbọchị atọ ụbọchị atọ agba ya n'anwụ ọ kpọọ nkụ ewere ihe kụwasịa imie ya bụ ime ya ahụ akụwasị ka a ga-ewepụtazi ya bụ mkpụrụ akpaka ị na-afụ ọ dị otu a ya bụ na chineke nna na-ekekwa ihe dị egwu ya bụ akpaka dị otu a unu afụgo ka ọ dị ihe ọzọ a ga-eme bụ ebulu akpaka ewere ya tinye n'ọkụ ọ ga-esi n'ime ite anụnwa 8 hours hours asatọ ka ọ ga-esi n'ime ite anụnwa esichie ya n'ime ite ebutuo ya bụ akpaka bịa igosi ha ọ dị otu a ọ nke yegoro eye bụ nke a ọzọ ka dịkwa n'ọkụ ọ dị otu anụnwa ị fụ na ọ dege ede anya maka anyị were unu ga-afụ ka m si ebe na ya bụ akpaka ya na-eme abụrọ obere ife a na-eme adịrọ fecha mfe ị bụ onye ọma na-ege m ntị ebe ọbụna ị nọ n'ụwa dum ka warụ fụ na ị na-akwado maazị okeke tv subscribe like and share share this video share this video anywhere you are watching me unu afụgo ka ọ dị ọkwa unu afụgo ya ya bụ nke ebegolo ebe nekwenụ anya ebe a ka afụ ọkwa unu afụgo nke ebele ebe ọ nke ebele ebe bụ ihe a ya bụ nke m ka ga-ebe akpaka niile m ka ga-ebechi ya tata ya bụ na-atụfughị oge anyị bechaa ya bụ akpaka otu a anyị eburu ya bụ akpaka tinye n'ime ite sikwesi ya n'ọkụ ihe kpatara eji esikwe a ga-eji sikwesi akpaka n'ọkụ bụ ka o wee wepụchie ihe na-enu inu na ya bụ akpaka maka na otu ọ dị ama ntakwu ya otu a a ka ga-ewepụcha ihe na-enu inu na ya bụ akpaka ọ gbọgharịa ebutuo ya n'ọkụ zafu mmiri e, saa ya mmiri ya ahụ unu ga-afụcha ihe dị ka mmanụ ga-ese n'enu ya ọsịsa ahụ asali ya ọkwa n'ihe na-enu maka ịta ya otu ahụ ọ na-atọ ka onugbo na ụfọdụ ama m na ụfọdụ aghara ata ya e, otu ahụ ọ ga-esi wee na-enu inu mana ife pụrụ iche dị na ya bụ na esiche ya n'ọkụ mgbe ahụ ọ dị mma ọ dị mma ọtịta ya bụ ị na-ata ya enwee n'obi aṅụrị ka esichere ya n'ọkụ asali ya mmiri awụezie ya n'ime nkata nke ikpeazụ n'ime nkata ahụ ka ọ ga-anọ ewere ihe dịka akpa ferefere wee kpuchie ya ọ dị mma chi fo ọ bụrụ na ọ n'abalị ka i mere ya chi fo eme gịnị anyị enwebe aṅụrị lachawa aka tawa ya bụ akpaka afụ na ya bụ akpaka adịgo mma ọtịta ya bụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe ọbụla unu si ege m ntị ama m na ịmụtala ọtụtụ ife n'ụbọchị nke tata ama m na afọ juru gị n'ife ịmụtalụ n'ụbọchị nke tata ya bụ gawarụ ifu na ị na-akwado maazị okeke tv ebe ọbụla i si ege anyị ntị echefukwana ikesara anyị ihe onyonyo a bikozianụ nụ bikonụ kesara anyị ihe onyonyo a gosi ya ụmụnne gị ụmụnna gị ikwu na ibe gị ma ụmụ gị ka ha mụta ka esi ebe akpaka n'ala igbo unu ga-afụ na chineke nna gọziri anyị bụ ndị igbo chineke nna gọziri ana naijiria maka ụdị mkpụrụ osisi na-amịpụtacha n'ana anyị gbaa gburugburu chukwu gọziri anyị rinne ya bụ na gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị na-enene m unu a na-alụkwa ọrụ ugbo n'obodo anyị bụ naijiria n'ala igbo niile onye ọbụla na ka anyị jee kọba ọrụ ugbo ka anyị ribe nri anyị ọ bụrọkwa na nri ndị ọcha mee gịnị adịrọ mma ụfọdụ ndị agba ọfụrụ nke a na-akpọ indomie spaghetti ọ dịkwa mma mana nekene anya ebe a negodo anya ihe a bụ ụfọdụ nri chineke nna ji wee gozie anyị bụ ndị igbo unu ga-afụ na chineke gọziri anyị n'ụzọ pụrụ iche ya bụ ka anyị mee gịnị ka anyị nye ihe a ụfọdụ chineke nna ji wee gozie anyị ka anyị na-elie ana m ayọzi ndị gọọmenti anyị ma gọọmenti etiti ma gọọmenti steeti Enugu bikonụ akpaka ejikwa akpaka were enweta ego o nwere ndị na-ele akpaka anyị kọcha mkpụrụ osisi akpaka ebe dị iche iche akpaka na-amịpụta anyị a na-eme ya na-ebupụ ya mba ofesi unu ga-afụ na eji akpata ego o nwere uru akpaka na-ada aba ejikwa ya emenwu okpokolo ya ejikwa ya emenwu ọkụ unu nee anya o okpokolo akpaka bụ ihe a unu fụ na-enwu ọkụ n'azụ m ihe a o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ejikwa akpaka eme nwanne m nwoke ezi nwanne m daalụ nụ maka ige m ntị echefukwana ị na-akwado maazị okeke tv ebe ọ bụla ị nọ aha m ka bụkwa maazị okeke ekene m unu kene na-emele unu ife kene ndị unu na-emele ife mbọsị nta ka anyị chụọ n'owele mgbada maka nchi agwụ n'ọfịa ka emesịa nụ